John, n'i presselen don i bɛ taa so yan gɛrɛn de ne tɛ kalaya dɛ. Ee Cisco, John bɛ ka tiɲɛ de f'i ye dɛ. Kabi waati jumɛn te bɛ ka suuru i bolo a tɛ ka di mɔgɔw ma. A fɔ a ye dɛ. Ne ko aw fila ci wɛrɛ t'aw la te nɔfɛ kɛlɛ kɔ gɛrɛn na. Aw ma se ka kɛlɛ kɛ muso nɔfɛ walima ka kɛlɛ kɛ ee wari nɔfɛ.

Allô Allô Allô, Gué Ouais, dɔgɔ, ça va Oui, ça va. Ne ko mun de bɛ yen ne m'a fɔ i kana n wele ka sɔrɔ i ma n ka 50 mille sɔrɔ cɛ mɛ k'i kulo jalen mun de kɛra de. Bi aw bɛna kɛ lama de don wa. i hakili sigi sa i b'a dɔn ne tun m'i ka wari sɔrɔ joona de o de kama a bilala retard la a sɔrɔla bi wa désolé sa a sɔrɔla e tun b'a fɔ ko waa tan awɔ ɔ n bɛna na waa tan d'i ma n bɛna waa duuru fara a kan pour que dusu ka se ka sumaya cɛ i b'a dɔn dɔgɔ k'i ka di n ye e yɛrɛ b'a kalama e ka di ne ye kojugu diɲɛnatigɛ in kɔnɔ ne tɛ ne ɲɛ tɛ cɛ foyi la a b'i kunna e de ne ka diɲɛnatigɛ n b'i fɛ kojugu mon amour Eh, au fait, euh, manamanakan fɔ in dabila i k'a fɔ waati min na n bɛ pase ka n ka 75 mille minɛ e bi kana na o kɛ kuma camanba ye sa e yɛrɛ b'a kalama k'a fɔ ko ni e tɛ ne ka diɲɛnatigɛ kɔnɔ nafa t'a la

e y'o sɔrɔ cogo di non je l'ai eu en couchant avec mon petit ami aïcha e kɔni tɛ se k'a fɔ k'e tun bɛ ka kuma fɛn fɛn fɔ anw ye k'o tun ye jeu de ye a tun b'an ɲɛna k'e bɛ so jaa e bɛ kungo kɔnɔ yalayala la yiribaw ni ɲɔgɔn cɛ hei cousine ne t'a musomanin fɔlɔ y'an ka du kɔnɔ min y'a ka virginité perdu dɛ ayiwa kana na kuma ne fɛ tan je suis ta grande sœur i tulo bɛ n na hakɛ to n dusu de n kɛ nka ne bɛ ka kuma min fɔ tiɲɛ de don nkalon kisɛ kelen t'a la mun de bɛ se k'e k'o kuma tiɲɛtigiya an kɔrɔ ninnu yanni u ka furu u si tun tɛ so nka u furulen a yirala k'a fɔ k'u sɔrɔla so u ka kɔɲɔso kɔnɔna na e m'i yɛrɛ ɲininka don kelen k'o kɛra cogo min na tiɲɛ yɛrɛ la fatu ta balila n na sabu tanti fili tun y'a fɔ n ye ko fatu ye kɔnɔ fila de tiɲɛ nka a ka mariyaji la a sɔrɔla so bamu fana ye caman kɛ yanni a ka furu dɛ u bɛ nin bɛɛ kɛ cogo di ka sɔrɔ mɔgɔ ma bɔ a kalama bon u tun bɛ ka produit pharmaceutique dɔ de utiliser min tun b'a kɛ i n'a fɔ u ma deli ka cɛko kɛ yɛrɛ mais deux semaines avant leur mariage u tun bɛ taa musokɔrɔba dɔ fɛ yen nɔ o tun b'a plan tɔ bɛɛ sigi sen kan i ka di ne yɛrɛ ye i b'a kalama mais yanni i ka sa ne ka wari di ne ma fɔlɔ i ka sɔrɔ ka sa i y'a faamu bon écoute moi fɔlɔ si jamais mimi si jamais i bɛ ka nɛgɛ de a bil'i kun na nin y'an ka fɛ nin y'a bannen puis n b'i haramuya fo lahara hali lahara n t'i fɛ kana ne dusu bɔ sa ne y'o de f'i ɲɛna ne ni n ka wari bɛɛ ye e ta de ne bɛ wari ɲini jɔn kama e tɛ a kana ne dusu bɔ sa n b'a d'i ma dannaba in ok n b'i sɔrɔ aw ka da la sisan sisan sisan ok

san kunkolo fila cɛ i b'a dɔn papɛ i b'a la ka musomaninw kɛrɛ de dirise kuwa bɔn n bɛ n ka jɛ minɛ ka na sisan hali nin petinin ka bulɔgu de b'a la sa dɔn wari bɛ min mɛ kalen kɛ na fɔlɔ bi u ma su fɔ fɔlɔ ka ɲa wari i ka wari bɛ ne kunna kɛ n bɛ i ja sigi fana

u kun b'o kɛ cogo di musokɔrɔba in tun bɛ worokuru wɔɔrɔ de d'u ma u bɛɛ kelen kelenna ma u tun b'o dun tile saba kɔnɔna na a bamako danbe fɛn fɛn tun bɛ an ka musow la o bɛɛ de taara bi hali muso minnu dara ni cɛ bi duuru cɛ bi wɔɔrɔ hali cɛ kɛmɛ olu bɛɛ de b'a fɔ k'olu sɔrɔla so kɔɲɔso kɔnɔ nin bɛɛ ye paranw de nɔ ye nka o paran kelenw de bɛ tila k'u disi gosi n'o laadalafɛnw ye n lamɛn sofi nka o t'a musomannin bɛɛ dɛ bamakɔ kɔnɔna na yan a musomannin bɛ yen bi minnu bɛ s'u yɛrɛ la fo ka taa s'u ka furu don ma cɛ t'u dɔn u tɛ cɛ dɔn u bɛ to ten aw tɛ sɔn mɔgɔ ka invitation la o ye tiɲɛ ala de b'an kisi an ka na i ka kɔnɔmaya ko la jumɛn o kɔni kuma t'a la tuguni même toi cousine ne b'a dɔn ko tu n'es plus vierge mun b'o yira i la an ka gɛrɛnaden fila y'i ye i bɛ ka bɔ hôtel kɔnɔna na i ni cɛkɔrɔba waritigi dɔ wa n bɔr'a kalama k'a fɔ fana k'i ye foto bila hôtel kɔnɔ ko an ka ni kiliyan wɛrɛ mago jɔr'i la wa hali moto min b'i bolo i y'a san i ka baara de la e bɛ mun de ɲini ne nɔfɛ ne b'a fɛ i ka ne dɛmɛ ka n kɔnɔ tiɲɛ de k'i kɔnɔ tiɲɛ awɔ mun de la e ma pilani kɛ walasa k'i kisi kɔnɔ ma den fa ye jɔn ye a fa tɔgɔ papɛ a bɛ ka ban ka jɔ n den fa ye a ko n ka taa fa wɛrɛ ɲini den na yɛrɛ an tɛ taa convoqué brigade des mœurs la walima an ka taa ɲɛfɔ one stop center la sabu e ye san tan duuru dɔrɔn ni ayi ne t'a fɛ nin ko in kɛ mankan caman ye koyi ka d'a kan ne terimuso mimi ka mani de don ne t'a fɛ ko ka taa yɔrɔ jan fɛ dɛ ni mimi nana bɔ a kalama a kuma tɛ nɔgɔya e sɔnna ka bɔ n'i terimuso ka mani ye Hmm. e y'o kɛ mun kama hmm. disons par simple cupidité walayi natabaya dɔrɔn de ne bila nin na ne yɛrɛ filɛ yɔrɔ min na sisan ne nimisalenba de don wa n maloyalenba de sigilen filɛ nin i kɔrɔ ni mimi nana bɔ nin kalama eh a tɛna nɔgɔya koyi ne bɛ ala ni kira de deli n'a nana bɔ nin ko in kalama sisan a bɛ sɔn ka n haramuya ka bɔ a ka diɲɛnatigɛ kɔnɔna na pepewu d'accord i b'a dɔn ko mɛgi kolon de ka ca bamako yan mais i hakili jagabɔ mhm. an ka se k'a turu ta k'a da mani wɛrɛ kun i an b'a kɛ cogo di sisan o ka nɔgɔn kojugu mhm. i bɛ mɔgɔ ɲini mɔgɔ min suwalen tɛ kosɛbɛ a ɲɛ yɛlɛlen don dɔɔni mhm. wari b'a kun i bɛ da n'a ye siɲɛ duuru ɲɔgɔn walima siɲɛ wɔɔrɔ ɲɔgɔn mhm. k'a fila de b'a la mhm. soit a bɛ jɔ n'i ka kɔnɔmaya ye soit a bɛ wari d'i ma i bɛ t'i kɔnɔ tiɲɛ hmm? quelle expérience n bɛ nin plan in dilan ka ɲa pour que a kana échoué yɛrɛ n jara n'i koyi walayi merci k'an bɛn o la ok na n k'i bilasira Asase, i tɛna ne ka tɛ premier min k'i b'i ta kɛ telefɔni digirigi yɛrɛ ye Cisco mhm. donc e de ye ne ka telefɔni san ka di ne ma ne m'a san dɛ mais ne kɔni ye n ka te d'i ma te i tɛ manamana kan fɔ ne bɛ ka mun f'i ye o ko gɛrɛn tɛ bilen hali n'o gɛrɛn sigira bɛɛ de b'a ka telefɔni digirigi o de ye ne dabali ban quoi asansɛn cɛ i tɛ bi naani di an ka sigarɛti san komu bi naani ala k'a sɔn Bonsoir. Oh.

a ni muso bɛ kɛ fɛn min ka sɔrɔ u t'o ye. pɔp a cɛ. no papin. an tulo b'i la. est ce que aw ka kɛnɛ aw bɛ ka kuma musow de ma tan tɔn nin ko sugu ninnu bɛ mun de nafa ɲa aw ye ka musomaninw ka wari daraki ka b'u bolo aw tɛ wari minnu yɛrɛ sɔrɔ cogo dɔn nin ye mun ko sugu ye mɔgɔ yɛrɛ est ce que mɔgɔ yɛrɛ ka ɲi ka kuma papin ka nin ko in na nin ye mun ye. ne kɔni bɛ mimi dɔn mimi tɛ foyi ye ekɔliden gansan kɔ wa ne b'a dɔn o si se tɛ mimi somɔgɔ ye k'a fɔ k'u bɛ wari d'a ma ta wari min latiɲɛ ala de b'a dɔn a bɛ wari ninnu bɔ yɔrɔ min na i bɛ min ɲini a fɛ he a k'a minɛ jinɛ bolo ne ka papaga min ka gɛlɛn ne ma saran ka dugawuden n'a ye min demander a fɛ dɔrɔn a k'a di a banna

nɔgɔn kɔrɔkɔrɔkɔrɔ ka jɔ yegebugu jɔnkɛ ne ɲara kulubali ne de yegebugu jɔnkɛ mɔden naaninan ye anw ta tu ka nɔ sɔgɔma o sɔgɔma yanni n ka n bolo don buguri la ne bɛ taa bɔ n mɔkɛ la k'a kaburu sɔgɔma fo ka sɔrɔ ka na baara daminɛ

aw sigi a sinoden kuma n ka cɛ bɛna mun fɔ aw ye musow y'an ka so de an b'u minɛ k'u girin cogo min ka d'an ye wa an ka tulonkɛ kɛ minɛnw de fana don an b'u yɛlɛma yɛlɛma cogo min ka d'an ye ni anw tɛ musow tɛ foyi ye o wa ni muso min fana ko a ka wari tɛ di cɛ ma an b'o to o kelen na o b'a si kɛ muso ganaya la assassin o ye yɛrɛ kumakan ye wa n'o de don sɔgɔmada in na n ye waa fila d'i ma n ka wari lasegin n ma ou bien n bɛ t'i convoquer gendarmerie la san san san mɔgɔ lankolon siritigɛlen ninnu inconscient ni e sɛ ka kɛnɛ mɔgɔlankolon nin ye mɔgɔlankolon ye han e yɛrɛ tɛ se foyi la binaani ni mugan deli kɔ e tɛ maloya han ee ami jeune ninnu jo don koyi wa u jo bɛ an bi bamakɔ kɔnɔ musomannin ninnu na ɛ n'i ye bokɛla bila i bɛ taa sugunɛkɛla de ta n'e y'i ban dɔ la k'o ye nkalontigɛla ye i bɛ tugu min kɔ n'o tɛ dɔlɔminna ye o ye dɔrɔgutala ye yalima o tɛna kɛ dugu maalankolon nkalontigɛlaba dɔ ye wa porobilɛmu ye min ye i b'a dɔn wa mara m'an yɛrɛ de labɔ o de y'a to ala b'an bɛn ni cɛ ye minnu tɛ mɔgɔninfinya finman n'a jɛman fosi dɔn wa mun yɛrɛ bɛ ka nin ko tɔ bɛɛ juguya nin da b'anw jeunes yɛrɛ de la bi parce que anw ka jate la ni wari t'i bolo i tɛ jate i tɛ jɔyɔrɔ la wa valeur t'i la o ma an bɛna kɛ jumɛn de don nataw la ami i ɲɛ b'a la de an ka gɛrɛ in ye k'a to yen sabula don o don tulo bɛ taa kalanso min kɛra an ɲɛna sisan o ye leçon de dilen an ma k'a sɔrɔ an ma wari bɔ an ma sanu bɔ e ko tɛ mɔgɔ ɲini mɔgɔ de bɛ ko ɲini min y'a ɲini wa a y'a sɔrɔ min bɛ dɔrɔn tɛ o bɛɛ ni mun ɲini i b'o sɔrɔ anw tɛ ko ɲini ko kana n'an sɔrɔ an taara n ka cɛ ninnu b'u si kɛ muso kɛnɛya la yan olu t'a kalama k'a fɔ ko diɲɛ bɛ ka évoluer dans un sens i b'a dɔn aw de ye ninnu ɲɛ don mɔgɔ la

ɛɛ an ma se ka kuma ɛ kabi n y'aw ye dɔrɔn n y'a dɔn aw bɛ min na yan aw nakun n y'a dɔn nka aw bɛ se k'a kɛ kelen kelen a bɛ don kelen kelen. aw ka taa somɔgɔw bɛ di. tɔɔrɔ si baasi tɛ. karamɔgɔ i hamina fɔ Eh, n denmuso hmm? e tɔgɔ tɛ aminata awɔ ne tɔgɔ aminata karamɔgɔ hmm, i ba tɔgɔ jɛnɛba i fa tɔgɔ burulayi